Thug Baile Chaisleán Mhic Eochagáin sárthaispeántas an deireadh seachtaine seo caite nuair a bhí aon chúilín déag idir iad agus seaimpíní Chill Chainnigh, Baile Mhic Andáin, sa bhabhta ceathrú ceannais. An éireoidh leo stair a bhaint amach an deireadh seachtaine beag seo, ní hamháin don chlub ach don Iarmhí chomh maith, agus áit a bhaint amach den chéad uair i gcluiche ceannais iomána Laighean AIB? Nó an éireoidh le Cill Chormaic Chill Achaidh, a bhuaigh Craobh Laighean siar i bhfiche dó dhéag, filleadh ar an gcluiche ceannais lena réalta óga? Bhí Brian Tyers agus Naoise de Bhaldraithe sa Mhuileann gCearr don chluiche leathcheannais.
Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin ag cloí leis an gceann fada, an modh díreach ón gcúl báire. Líne leathchúil fé bhrú, an trian láir plódaithe le daoine ach féach cad tá fachta acu arís. Anois mar sin, an ceann seo seolta isteach aige Conor Murphy agus scór ón imirt, an chéad cheann fachta acu nó go deimhin féin ag aon dream. Bhuel, Colin Spain seacht gcinn aige siúd, de phointí, seacht gcinn aige Kilmartin taobh leis. Tá sé sin go hálainn agus díreach teasctha thairis an dtrasnán an-phointe. Shane Clavin á chur isteach i dtreo Niall O'Brien agus é tógtha san aer ansan. Amach go dtí Clarke. Tá, ní hé Clarke ach Conor Murphy. Bhí cabhair chliathánach aige, an dara pointe aige Conor ón imirt. Yeah, go hálainn agus arís sin na taicticí ag obair. Ach an uair seo bhí Clarke, ceapaim, yeah, Aonghus Clarke a rug ar an sliotar. Bhuel, Niall O'Brien, cheapfá go gcuirfeadh sé an ceann sin thairis an dtrasnán. B'fhéidir go ndéanfadh Clavin agus déanfaidh fós é. Is oth liom gur dhéanadar rud éigin a chomhoibriú. Tacaíocht istigh i lár slí. Conor Murphy, an cor camáin déanta go diail ansan ach tá sé fachta aige Jack Gallagher, tá tacaíocht ag teacht! Niall O'Brien agus an-shábháil aige Slevin. An-shábháil aige Conor Slevin, an seanfhondúir. Agus tá bearna anois sa mhéid is go bhfuil Jordan Quinn in easnamh, an ceann seo aige Conor Murphy. Teasctha go dtí Jack an té nach bhfuil láidir ní foláir dó bheith glic agus tá Jack. Siar anso. Buailte isteach aige Morgan Gavigan. Ardóidh sé seo an díon den ardán thall. Ar eagla go dtitfeadh an ceann so gairid ba dheacair a shamhlú go bhféadfadh sé é a chur an slí ar fad thairis an dtrasnán. Trí neomat imeartha anois le cois an leathuair an chloig. Ceann breá ard isteach agus tá pointe thar na bearta faighte ansan ag Peter Clarke. Yeah agus bhí sin tuillte ag Peter Clarke mar thit claonadh go gairid agus ach d'fhan obair na gcapall a dhéanamh aige. Féach ar sin mar scór!
Trí cinn de phointí aige buachaillí Uíbh Fhailí sa tarna leath. Tá greim anois acu ar chúrsaí. Ach beidh an pointe sin nár bronnadh ina chnámh spairne má chailleann Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin an cluiche. Faighte aige Niall O'Brien. Bonn curtha aige Niall fé fhéinig agus tá an chéad scór den tarna leath agus tá buachaillí na hIarmhí chun tosaigh arís. an ceathrú ceann aige is dóigh liom. D'imreoir Chill Chormaic Cill Achaidh anso Conor Mahon ag rás chun cinn, greim cuirithe, pointe cláraithe, cothrom arís. a thionchar sa leis ag fás ar chúrsaí cé go bhfuil sleaic go leor tógtha aige Keelan Kiley, tomhaiste Tá buille déanach faighte aige Keelan fhéinig agus Angus Clarke in adharca a chéile ach tá siad ar fad anois ag díriú ar an sliotar. Daniel Hand, ceann eile fós seolta isteach aige don gcéad uair dhá phointe faighte aige. Anois an ceann sin buaite aige Conor Mahon, tá deis anseo agus an ceann sin aige Jack Screeney, trí cinn de phointí an lá deireanach, ceann fíorthábhachtach ansan agus iad chun tosaigh. Curtha chun cinn de bheagán tógtha aige Conor Hand, a fuair cúpla pointe maith sa chéad leath. Brecon Kavanagh agus Keelan Kiely eatarthu ag cinntiú go gcaillfeadh sé seilbh, rud atá déanta leis ag an líne lánchúil eatarthu. Trasna anseo le Tom Spain. Tógtha ansan aige seo Jack Gallagher isteach i lár slí. Deis anseo agus oibrithe go hálainn trasna anseo. Aongus Clarke agus tá romhsach bainte as an líontán ag an gcaptaen. Ón chomhimirt. Agus an cinneadh ceart i gcónaí. Yeah agus a leithéid de chúl críoch faighte ag Aonghus Clarke. B'in a chéad scór ach Conor Murphy a bhí ciúin go leor sa dara leath. Ach féach air sin mar phas, an léargas agus an scil chun an pas, ah críoch den scoth. Níor bhuail sé, bhuail sé taobh an chúil, ní raibh seans ar bith ag an gcúl báire. Peter ag casadh siar go cliste ansan. Jack arís. Tomhaiste isteach ins an chúinne aige, preabadh isteach i láimh Niall O'Brien. Tá an fear so tugtha traochta. Siar anso go dtí Peter Clarke. Ní féidir faic a fheiscint leis an ngrian. Tá an fear leis an gcóta bán ag ardach an bhrait. Pointe tábhachtach. Á, a leithéid de scór! Niall O'Brien, cé chomh tomhaiste, cliste agus foighneach is a bhí sé ansin agus an scil gur chuir sé amach é, Peter Clarke. Á! Cúl! Agus an spriocfhear a tháinig isteach, sin an rud a bhíomar ag caint fé. Like leis an ngaoth, Cill Cormac cúilín chun tosaigh.
Bhuel, botún ansan don Gherry istigh agus é críochnaithe go paiteanta ag James Gorman, ba cheart dom a rá. Amach leis an bpoc amach in airde le Clarke arís. Ceann den scoth buaite ag an gcaptaen ansan. Trí neomat a deir an réiteoir. Seolta isteach i dtreo Niall O'Brien. Tá beirt ansan sna sálaibh ar siúd. Tom Spain ar dhuine acu. An neart aige Niall O'Brien! A leithéad de phointe ó Niall O'Brien! Agus tá siad chugainn arís, an poc amach fada agus don tarna babhta tá cúl faighte ó phoc fada, Adam Screeney an turas so. Níl aon stop leis an ndráma. Níl, níl agus ní chreidim. An dá chúl, dhá phoc mór fada, níl aon rud cearr leis an modh díreach agus don líne lánchúl a bhí ag imirt go hiontach, críoch den scoth ag Screeney. Seo chugainn é. Sábháilte aige Slevin istigh ansan agus tá an léigear ar tí a bheith ardaithe. Cad a dhéanfaidh an réiteoir anois? a dtabharfaidh sé deis amháin eile. Ní thabharfaidh! Tá cluiche ceannais Laighean bainte amach aige Shane Hand agus aige Cill Chormaic, Cill Achaidh ach cuireadh go dtí an pointe déanach anso tráthnóna iad ag sárthaispeántas aige Baile Chaisleáin Mhic Eochagáin.